arís libh in the spooky month of Deireadh Fómhair. So I swear go bhfuil sé feicim taibhsí achan áit faoi láthair. Although tá siad already taispeáin scannáin Nollag ar an teilifís, sin, sin, sin sa chionn. Ar aon nós, ní hé sin an fáth go bhfuil muid anseo, tá muid anseo le podchraoladh a dhéanamh agus mar is gnách tá muid anseo le mo chuid comhghleacaithe, le mo chuid cairde, ar dtús báire tá muid anseo le Áine Weir. Áine, cad é mar tá tú? Tá mé alright. Tá mé giota beag tinn an tseachtain seo but súil agam go mbeidh an beirt agaibhse ábalta dea-ghiúmar a chur orm arís. Mar is gnách. I mean déanann muid é in am ar fad. Achan am a feiceann tú muid tá just bíonn spion ollmhór níos fearr ort, not me? Yeah, sin é. Yeah, yeah, yeah. Ceart iomlán agat. Yeah.
Cé gur cloiseann tú cosúil le Lounge Singer faoi láthair, beidh, you know, beidh muid. Go raibh míle maith agat. Rub it in. Yeah. Well, it can't be rubbing it in, tá muid anseo fosta.

Mushroom breá blasta James caithfidh mé a rá anois absolutely tá tá sé beautiful mar a deirtear. I know go bhfuil cúpla seachtain go fóill but bhfuil an mbeidh tú ag déanamh Movember i mbliana fosta an mbeidh an tash ag teacht ar ais. Yeah I'd say I'd say go ndéanfaidh yeah bíonn sé i gcónaí ar chúis mhaith Movember like agus má fhaca sibh sin b'fhéidir go bhfaca sibh pictiúirí ná tada ansin dhom ar an taobhlíne nó ag imirt ansin thall ag imirt san Aussie Rules go raibh ón an tash orm freisin sin rud a bhí organiseáilte ag na lads Rouvray so tá brón orm faoin chuma a bhí orm ansin agus yeah beidh sibh in ann go leor sin a fheiceáil arís i mí na Samhna. Test run?
Not tash run b'fhéidir b'shin an b'shin an rud a cuir b'shin an rud a cuireann muid air faoi láthair ehm bhuel so tá muid ag déanamh mí speisialta de episodes ehm an mí seo ar na Seansálaithe and it's go hiomlán you know, not mar gheall go bhfuil Áine faoi láthair ag going mental san Eoraip ag gabháil backpackáil léi fríd tá muid ag déanamh spe episode déanamh sraith de ceithre episode anseo le haghaidh ceisteanna a chur ar a chéile because you know tá muid ag plé le chéile le níos mó na bliain anois also tá muid ar an phod le bliain which is mental, absolutely dochreidte. Umm ach you know ní bhfuair muid seans le properly a chéile a interrogateáil i gceart you know agus cé na ceisteanna ar chuir muid ar a chéile b'fhéidir nach raibh siad ar an pod. So anois tá seans dúinn muid féin go hiomlán a náiriú nó bheith náirithe agus muid ar an aer. Umm so bheartaigh mise le gabháil ar dtús because eh níl aon shame agam ná níl aon shame faic agam umm so then beidh a fhios againn cé hé cad é like an level I gCo le Ré, Aoi seo anois, so bhí na lads cooking up in the lab na ceisteanna a bhí acu, so tá mé réidh, tá mé réidh leis an leis an interrogation. Bhfuil sibhse réidh like cos you know seans go mbeidh dearcadh go hiomlán difriúil agaibh ormsa roimh deireadh an episode seo. Yeah, tá mise réidh, tá mise réidh Sílim go bhfuil muid ag dul isteach in sort an ról a bhíonn agatsa de ghnáth mar iriseoir, you know we're going to be asking the hard hitting questions and all. Yeah. Oh yeah.

Oh yeah no tá mé réidh. Sílim go bhfuil mé réidh. So Ok.
so Detective James agus Detective Áine réidh. Ceist a haon. Agallamh le Hugh. Ok tá mé ag cur tús leis off PG, mar is gnáth, ach eh, ceann cruaidh. Ooh. Sa chéad bliain iomlán atá amach romhainn, Mhm. níl cead agat ach cónaí i mBaile Átha Cliath nó i nDún na nGall, agus níl cead agat cuairt a thabhairt, níl cead agat tada a dhéanamh ach amháin fanacht sa gcontae sin. Níl cead glaoch, níl cead agat aon FaceTime a dhéanamh, tá cead agat glaoch, tá cead agat glaoch go hon, níl cead agat aon FaceTime a dhéanamh. Cén áit atá tú fanacht le haghaidh an bliain, i mBaile Átha Cliath nó nDún na nGall? Over to you.

Ach sin tá tú ag cailleadh amach ar na rudaí sa gCathair Mhór. Sa Chathair Mhór. Ar do chuid takeaways Hugh. Oh stad! Tá tú ag cailleadh amach ar an gym membership sin stad. Do do cáil amach ar. Sin sin a bhláth le fios. Ar an pictiúrlann, ar an stáitse, ar you know, dá thagadh duine ag do dhoras le ticéad go Gig Eakins, mar a tharlódh Mar, anuas, mar a tharlaíonn. go bhfuil tú ag cailleadh amach ar go leor rudaí eile, céard Oh, a gcuirfeadh tá. acu? Seo an rud is, you know, agus is fuath liom é a rá, agus tá a fhios agam go ndéanaim, bím ag magadh faoi an t-am ar fad, ach is actually is maith liom i mo chónaí bheith i mBaile, eh, bheith i mo chónaí i mBaile Átha Cliath, agus tá a fhios agam gur, like, pointe conspóide é sin, gur, you know, le rá, like, actually tá sé deas a bheith anseo corr anois is arís, you know, ach tá an t-ádh orm. Ach, sea, tá mo saol iomlán anseo. Sin an fáth, tá mo saol iomlán i mBaile Átha Cliath. So, ní chreidim go bhfuil mé chun seo a rá. Ní chreidim go mbeadh an, tá mo teaghlach chun mé a mharú. Déarfainn go mbeadh orm fanacht i mBaile Átha Cliath. Déarfainn go mbeadh orm é a dhéanamh. That's cold, tá sin fíor.

nó an bheocha BO Supermac's. Áine! Tá seo like chomh cruel! Ehm, Seo an fadhb atá liomsa right is go go insímse like tá mise fíorphaiseanta faoi rudaí like tá mo chroí istigh i rudaí agus insím do achan nduine iad sin but then ciallaíonn sin gur féidir le daoine ansin ag úsáid sin like i- i m'éadan like thig thig leo a bheith like I know how we're gonna wind him up.

Agus caithfidh mé a rá, agus do, you know, do dhaoine a bhí, a bhfuil aithne acu orm, like, tá, so má tá tú ag amharc ar an fís, tá prionta Football Special agam anseo, tá prionta Football Special díreach in aice liom ag an deasc anseo, tá prionta Football Special in aice le mo leabaidh fosta, tá mo chroí istigh i Football Special ó bhí mé i m'fhear óg like tá sé chun mé a mharú like tá fhios agam go bhfuil siad chun mé a ghearradh suas agus beidh like píosaí like fuil i mo Football Special stream as opposed to píosaí Football Special i mo fuil stream but eh no caithfidh mé a rá like agus tá mo chroí istigh in Supermac's ach you know, agus bheadh mé croíbhriste achan oíche amach. Rinne mise like, bhí mise ag dragáil like Meiriceánaigh chuig Supermac's roimhe. Ar inis mise seo daoibh roimhe? Like bhí like ní Yeah. raibh cead acu dul aon áit eile ach amháin Supermac's nuair a bhí siad amach liomsa. Ehm, ach bím ag ordú football special díreach chuig mo theach. Like tagann an van chuig mo theach like le le delivery do and it's So just céard, like, céard, céard a bheadh agat ah, in, in áit Supermac's so ar oíche amuigh? Oíche amach. Do you know tá agus seo seo shout out anois do do an cheantar tá mé ina chónaí tá Italian chipper níl fhios agam cén fáth go bhfuil siad like na muintir an Iodáil agus chippers in Éirinn níl fhios agam cén fáth gur rud é sin ach tá áit darbh ainm C Aprile atá díreach in aice liom anseo thíos in Stillorgan agus tá na chips just oh tá sé deich amach as deich agus

Caithfidh mé bonn a chaitheamh acu anois is arís. Caithfidh mé taispeáint gurb astú den am é anois is arís. Yeah, níl mé scriosta ag Supermac's go fóill. Ó agus McGuinness's, bhfuil aithne agaibh ar McGuinness's i mBaile Átha Cliath, it's like takeaway eile atá, á, achan oíche amach. Chéad uair eile tá muid ag iarraidh oíche amach i mBaile Átha Cliath.

So, inis dom, dá bheadh ort dráma a dhéanamh in aon áit ar domhan, cén stáitse a bhfuil tú ag piocadh? Ó, ceist mhaith. Ceist fíor, fíor mhaith. Ba bhreá liom seó a dhéanamh seo like real like um you know mar like so nuair bhí mise níos óige right seo like go hiomlán fíor bhí eh muid ar an scoil bhí muid ar an bunscoil agus bhí like worksheet ann and it was like you know cén t-ainm atá ort cén aois a bhfuil tú cén agus bhí sé goidé a bhfuil tú ag iarraidh eh a dhéanamh like cén post ar mhaith leat nuair tá tú níos óige or nuair tá tú níos sine agus bhí mise deich bliana d'aois right bhí mé so seo 15 bliana ó shoin Scríobh mise síos agus níl mé ag magadh, ba mhaith liom a bheith i mo stand up comedian. Like no, not a word of a lie. Bhí, bhí, ó bhí mé chomh fhágtsinta mé gar sin a dhéanamh. So déarfainn na stáitsí ba bhreá liom a dhéanamh is like Laugh Factory in LA, like the Comedy Cellar i Nua Eabhrac, like Radio City, like um you know the Apollo Hall i Londain, you know like na stáit, like ní stáitsí dráma per se ach like áiteanna cáiliúil a raibh you know stand up cáiliúil ar siúl, Edinburgh Fringe ba bhreá liom dráma a dhéanamh thuas ansin or like cibé áit like or ba bhreá liom stand up a dhéanamh ansin fosta agus just seó a chur le chéile thuas ansin nó thall cibé áit so

Ba bhreá liom ba bhreá liom leabhar a scríobh, like, like, like, leabhar, leabhar lán gearrscéalta agus, like, chuir mé, like, or chuir mé cúpla ceann thuas ar líne. Tá siad le feiceáil ar, like, Medium or cibé an suíomh sin, I don't know, bhfuil an suíomh sin fiú ann níos mó. Ach tá cúpla, like, like, gearrscéalta scríofa agam faoi láthair agus ba bhreá liom, like, bailiúchán díofa, so like I mean rinne mé, rinne mé Béarla ar an ollscoil like so it's kind of that like it's tá sé go fóill fairly on brand um ach uh yeah no déarfainn le bheith mar like scríb- like scríbhneoir leabharthaí lánaimsire nó cén post eile, cén post normal a bheadh agam? I mean bhí mé ag obair i tech le haghaidh tamaill agus like sin just handy, sin just chomh handy, tá postanna tech chomh handy, bhí mé ag labhairt le lad... Bheadh tú ag obair i bike rentals nó? Oh, stop. Ní féidir liom dul arás. Ní féidir liom dul ar ais mar bhí an áit sin lán gangsters agus mobsters agus achan rud like. Do dhaoine nach bhfuil a fhios acu bhí nuair a bhí mé ar an J1 bhí mé ag obair in áit nach bhfuil ann níos mó like fully like druid siad síos an siopa. Ó dhruid siad síos?
Yeah. Bhí orthu like bhí an áit feckin lán gangsters agus mob like ghoid siad the safe like like bhí sé go hiomlán like. Agus, ó, en, so, an rud a tharlaigh was, an bainisteoir, so, an bhainisteoir a thug an post domhsa, d'fhág seisean gan a insint dúinn, right? Agus seans go raibh mise deported, but fuair mé post anyway, le le bheith istigh ansin. So then an bainisteoir úr, eh, rinne sé iarracht drugaí a dhíol chuig ceann de na girseachaí as Éirinn, agus bhí lad, What? agus bhí lad, so, right, bhí lad ansin sa siopa agus is fuath leis an bainisteoir úr seo, so, he snitched him out, like, dúirt sé leis an bainistíocht níos airde, like, gur, you know, go ndearna sé an iarracht seo a dhéanamh, like. Um, yeah. Cé go raibh siad ag déanamh rudaí i bhfad níos measa istigh sa siopa ná seo, um, but dúirt siad go raibh an bainisteoir ag iarraidh uh, díol na drugaí chuig ceann de na girseachaí agus um, fuair siad réidh leis, and then trí lá ina dhiaidh sin um, chuaigh an safe, like, bhí sé caillte. agus ní raibh break-in ar bith, so like it was duine a bhí bhí fhios acu like na codes chuig an siopa so like. Cén dóigh a bhfuair tú post in áit mar sin? Just chuir mé text ag duine agus bhí like bhí siad like yeah go on go go isteach like literally like mé just chuir textannaí agus ríomhphostannaí ag achan duine agus ehm just bhí siad breá sásta aon duine a ghlacadh ehm but bhí sé bhí an áit sin craiceáilte. Bhí bhí seomra gnéis ann like bhí seomra a bhí ann like sa chúl a bhí like na daoine ag obair ann a bhí should like fá le heile hí lá a bhí probation agus like her thug se like skin de kind na gesá like you know like le her wall off like on the gardi
vi sin mar front
basically vi imposter front yeah Ke gé agus me go run
Only you. Ní tharlaigh sin nuair a gcuireadh mé. Ó, bhí am ar dóigh againn, hé, bhí, bhí, bhí, bhí, bhí craic maith. Ó bhí an, an leaid a bhí ag cóiriú na rothar, rinne sé deich bliana i San Quentin le haghaidh manslaughter. So, yeah. Ó wow.

Gur ar ais aríst ag ceann This or That snoí. So tá's agam, tá do chroí istigh i wrestling. Yes.
Ach.
Oh no, oh no. Tá do chroí freisin istigh in Anime. Oh no, James! James! So,
This or That, tá tú ag fáil réidh le ceann le bheith as an teilifís go deor na ndeor ar feadh an tsaoil. Níl cead agat ach ceann a phiocadh ar feadh do shaol anois. Cén ceann a phiocfá is cén fáth? Tá sibhse cruel hei. Tá sé really you know tá sé oh. Right so. Hey Goile, tá mustache ag an duine damhsa, tá's agam sceiche léi. penalties man Ted you know Sean Sean five like they're they're to do to do raw white more courage la dini it's like test you know ni wa go what like who could dare smile at like test like who an ommerke food so it's it's a double edged sword um dar arm fall ré leis le wrestling ná lána mé mm, leis an omrasá leí sé dul mar sin sin sin an gaiile gotar ar wrestling leis leis leá le han le um,

sí.
Pokémon, anime é Pokémon. agus Pokémon agus Yu-Gi-Oh! agus oh stad agus Dragon Ball. Sea, beidh an tune sin imithe, beidh na bangers sin ar fad imithe dá raibh. Squirtle Squirtle! Sílim go bhfuil duine agat anseo fosta James agus níl tú. Bhí mise mar big Pokémon kid man.

FTR, Tá mé feicthe, tá mé feicthe, tá mé, these, seo ainmneacha and they mean literally nothing to you agus domhsa it's like, these, seo iad like mo chuid laochanna, tá mé absolutely gafa leo. Bhuel, chuaigh mise ag, chuaigh mise ag seó iomrascáil freisin ach bhí mé 12 agus bhí sé thuas i mBaile Átha Cliath agus is Smackdown a bhí ann so chonaic mé Rey Mysterio, JBL, John Cena,

Mhínigh mé cén fáth, like, tá an méid, bíonn an méid sin rudaí ag dul ar siúl, tá, like, domhan iomlán dó, where it's like, tá, like, tá, like, genres istigh sa actual, like, you know, tá grinn agus tá rudaí technical agus tá rudaí, like, you know, with, like, spectacles over or whatever ann, agus fosta, like, ag dul chun é a fheiceáil beo, it's like dul chuig amharclann, it's literally, like, it's, Yeah. dúirt, dúirt duine éigin go raibh sé cosúil, like, modern Greek theatre or modern Greek thr- tragedy, like, go raibh sé, like, tá sé, like, mholfainn do aon duine ag dul chuig

Chuir mé an teilifís ar siúl aréir is bhí, sílim, Raw an t-ainm a bhí air. Yes.
Agus is aisteoireacht go hiomlán a bhí ann, like, nuair, aon uair go bhfuil siad gortuithe, it's like, Oh, is, tosaíonn, is tosaíonn siad stunt ag doubles a bhí siad. spasmáil and stuff, like, ligean siad orthu go bhfuil siad, like, go bhfuil fits ag tarlú dóibh nuair, nuair a Yeah. gortaíonn siad. Éadan, ní Is thugtaí iad mé a- creideamh, like, is ní iad a mithid go bhfuil chaith siad le ag ceile spleáchadh. fosta.

thoughts and My feelings. deep, my deepest, darkest thoughts and feelings, Jesus Christ. Um, sin é, sin é an smaoineamh amháin a bhí agam, Íosa Críost. Um, no, no, ní hé. Um, nuair tá mé ag smaoitiú liom féin agus nuair tá mé go hiomlán caillte i mo chinn, do you know what I'd done? It's like tá mé i gcónaí cinnte go ndearna mé dearmad ar rudaí, sin go, cos Mhm. de go raibh ring me, cos ní scríobhaim, scríobhaim aon rud síos agus ní ghlacaim like em calendar notes nó rudaí mar sin agus níl sin really maith nuair tá tú you know saghas gaoithe an t-am ar fad where it's just like I feel like go roinne go mbeidh mé in ann seo a dhéanamh like an tseachtain seo and then you're like oh feck like you know bhí em bhí mé ag dul chuig dráma ansin ar ar an Satharn chuaigh mé eh, le feiceáil dráma de chuid Naoise Caireallán like as Kneecap ring me tháinig mé an Oh dráma yes, but yeah. but yeah but chuaigh mé amach an oíche roimhe sin agus then maidin you know, maidin Dé Sathairn, or it wasn't maidin Dé Sathairn, it was tráthnóna Dé Sathairn, bhí mé ag iarraidh amach as an leabaidh, and I was like, I feel like go bhfuil áit inar cheart go mbeinn in ainm is a bheith, like tá mé in ainm is a bheith ullmhaithe le haghaidh rud éicint, and then fuair mé an text sa WhatsApp being like, oh yeah lads, beidh mé ag bualadh suas ag an Oracle ag an bpointe seo, I was like, shite, ok, right, fuck, right, caithfidh mé a ghabháil. Um, so yeah, nuair tá mé liom fhéin, déarfainn, it's like, ag iarraidh déanamh cinnte cad é a bhfuil mé dhéanamh like an lá ina dhiaidh sin or like an tráthnóna sin or like rud mar sin. Tá muid just tá muid just chomh gnaitheach like tá muid just chomh you know tá muid just is is dóigh kind of PA a bheith agam le rud mar sin. Um, Déarfainn déarfainn nach mbíonn tú leat aon ró mhinic, I mean.
Nah Ah. ní rómhinic ach agus fosta like is breá liom ag éisteacht le ceol agus podchraoltaí rud mar sin so ní ní bhíonn mórán ama agam like literally but nuair tá mé ag dul a luí Yeah. sin an uair amháin. Um,

an fear is mó atá agam agus like ní dhéanann sé, bhuel ní dhéanann sé aon chiall but ach, bhuel déanann sé ciall ach ní dhéanann sé aon chiall like níl, níl aon fáth gur cheart domh eagla bheith orm. Tá eagla ollmhór orm faoi fháil bháis and like but like níl, ní féidir liom actually aon rud a dhéanamh faoi like it's literally No. níl, níl, níl aon rud so níor really cheart duit a bheith eagla ort fút or faoi 'cause like Yeah. níl aon rud but a- anois is arís beidh mé just ag gabháil a luí and I'll be like oh feck like

Ba cheart dúinn anois aistriúchán do Fault in Our Stars a dhéanamh. So yeah, sin, sin rud a thagann i mo chionn. Like, ní thagann sé ró-mhinic anois, ar feadh le haghaidh tamall it was like achan oíche, but anois not ró-mhinic, because I'm like, níl fáth ar bith domh a bheith imníoch faoi seo, because literally níl aon, níl aon rud go féidir leat a dhéanamh faoi. Yeah, so. ceart agat.

i Tinder agus léigh maith é, dear hais. Do you know what, ní actually, tá mise actually really olc ag Tinder ehm agus ní bhím ehm, ar dtús báire ní fhaighim a lán matches agus an dara rud is ní ehm ní bhím i mo teachtaireacht ar chur seoladh teachtaireachtaí chuig daoine. Fuair mé ceann class ansin le deireanas ar Hinge is fearr Gaeilge cliste ná coiscín briste, I was like yes. Ó!
Glacfaidh mé glacfaidh mé leis sin. Anois ní chuir mé freagra ar ais air but you know, the the thought was there. Cad é an rud is measa atá, tá mé actually tá mé literally ag amharc ar mo ar mo Tinder anois agus mo Hinge fosta. Déarfainn, let's see, nuair a bhí mé nuair a bhí mé in like caidreamh le duine I was like

Bhí mé ar I can't believe go bhfuil mé ag rá seo! Bhí mé ar glaoch Zoom, I don't know cá fhad, fucking seo like tamall maith ó shin or whatever, but bhí mé ag fáil like teachtaireachtaí dána agus mé ar an Zoom agus like bhí orm like I had to stay like cool agus just ag fáil just na pictiúirí millte seo whatever and I was obviously like encouraging it ag an am céanna, but bhí sé le like, but thar zoom. So bhí ormsa a bheith like, you know, like, like, you know, ag amharc ar an camera, but ag an am céanna being like, trying to amharc síos you know gan le bheith le bheith really subtle. Um, olc, really, really olc. Um, Iontach dalba. I don't know an bhfuil mé ábalta actually an teachtaireacht is dána a aimsiú as in I can't think of like an rud is measa ach definitely I was I was up to no good i rith amannaí nuair nach nár cheart domh um I was I was I was a bold boy. Anois is arís agus tá brón orm oh stop. So ceann eile um bhfuil aon regret ollmhor agat i do shaol go dtí seo? Rud ar bith
go dtiocfadh, dá dtiocfadh leat dul ar ais agus gan é a dhéanamh, nó Agus gan é a dhéanamh. cinntiú, an cinntiú nach dtarlaíonn sé? Ó, ceist maith. Ehm, let's see, rud I wish go n-aird. Do you know cad é a déarfaidh mé, agus ehm, seo like rud ó bhí mé like ar an ollscoil agus like tá mé i bhfad níos fearr anois ach ní thig liom nuair nuair a bhí mé like ag iarraidh gabháil amach le daoine ní raibh mé ábalta é a rá leo ar chor ar bith like ar chor ar bith it would be like cairde go deo and then be grand whatever or like then ní raibh mé ábalta actually rud like rud a bhí ag tarlú whatever so bhí mé just i gcónaí like a you know im im ar an ollscoil bhí mé like oh tomorrow like you know always the always the bridesmaid never the bride like all like kind of crack seo whatever a- agus bhí mé like like like chuir sé isteach orm like nuair bhí mé ar an ollscoil whatever agus anois it's like no níor cheart like why am I putting weight ar seo like cén fáth go bhfuil mé ag tabhairt mhm like an an chumhacht le haghaidh seo so anois tá mé i bhfad níos fearr a bheith like seo you know

Tá ceann amháin sentimental agam agus sin é mo sheanathair, Hiúdaí Phádaí Éamoinn because gur bhfuair sé bás in like 1965 agus sin an áit a bhfuair mise m'ainmse agus dúradh liomsa an t-am ar fad go raibh mé an-cosúil leis but obviously it's like ó daoine a raibh aithne acu air 60 bliain ó shin. So ba bhreá liom actually bualadh leis and be like cé chomh cosúil lena chéile a bhfuil muid, like actually bhfuil muid cosúil le. Then ba bhreá liom bualadh le Sam Rockwell, tá a fhios agat an aisteoir sin a bhí like in Three Billboards Outside Ebbing, Missouri agus Moon agus na scannáin sin, is breá liom é, achan am a feicim é. Tá mo chroí istigh in na scannáin a dhéanann sé, is ceann úr aige actually ansin anois, See How They Run, sílim, le Saoirse Ronan, ba bhreá liom sin a fheiceáil, agus just tá mo chroí istigh ann, so tá mé just ag iarraidh, I just want to pick his brain. Agus ansin, seo like, tá like fella seo, it's like Bob Odenkirk, tá a fhios agat, a bhí mar Saul in Breaking Bad, agus, agus mar, ach ní de bharr sin, It's mar gheall, this is like full comedy nerd ag teacht amach anois, bhí clár aige agus lad eile seo darbh ainm David Cross a bhí, tá sé in Arrested Development agus in na cláir seo, bhí clár aige darbh ainm Mister Show a bhí ar HBO like sna nóchaidí and it's ceann de na cláracha is greannmhaire a chonaic mé choíche, it was like this really weird like sketch show de rud. So tá mé just ag iarraidh labhairt leis faoi an ghreann agus faoi like, you know, comedy agus rudaí mar sin and just be like cén cén dóigh ar tháinig tú suas leis na carachtair seo, na sceitsí seo, whatever, cos bhí siad craiceáilte, like, bhí go hiomlán, like, ní, mar, má dár mhínigh mé iad, seans nach mbeadh cead againn an clár seo a dhéanamh choíche, cos bhí cuid acu, like, go hiomlán, like, way out there, like, ach ba bhreá liom labhairt leis faoi sin go díreach, like, labhairt faoin gclár sin agus faoin ghreann agus rud mar sin. Um, so yeah, sin an triúr, so Hiúdaí Phádaí Éamoinn, uh, Sam Rockwell agus Bob Odenkirk.

Sílim go b'é sin é. What do you call it? Because táimid ag teacht suas ag an am. Ar bhfuil, ok, cén dóigh a mhothaíonn sibh faoi sin anois, like, bhfuil imní oraibh anois faoi nuair a dhéanann sibhse bhur gcuid agallamh anois ó na ceistní a bhí curtha ormsa?
Just mothaím go bhfuil aithne níos fearr againn ort anois, Hugh, you know, ar leibhéal eile. Aw.